Yaya a ni su nba n bɛ Ala fo k'a barikada unhun masa min ye bi jira an na unhun ka duwawu kɛ jamana in ye unhun ka duwawu kɛ aw yɛrɛ ye unhun bari aw de sababu la diɲɛ bɛɛ tulo b'an na bisimila i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ unhun émission bɛɛ lajɛlen bisimila émission ma bɔ émission na unhun dɔnni ma bɔ dɔnni na un-un Aw de ye dɔnni kɛ waratigɛ ye ka da tabali kan bɛɛ k'i ta tɔmɔ ta tɔmɔ la an ka folibaa bɛɛ lajɛlen a diyara ye nba ja ayiwa an bɛ to kumaso kɔnɔ teliyara fɛn caman bɛ yen n'i y'a kuma fɔ mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka k'o tuma ko mun de bɛ yen ɔ caman bɛ tile don k'a fɔ ko siri de bɛ n kan ko garijɛgɛ ko de bɛ n na ko n yɛrɛ m'a dɔn n ye min kɛ nka bɛɛ lajɛlen siri o de b'a fɔ ɔ sabula hali ni siri bɛ maa kan n'i da dilan kan i wuli man di siri bɛ nin bɛɛ kɛ ka maa kɛ salabagatɔ ye siri bɛ nin bɛɛ kɛ ayiwa teliyara a ka di n ye ka siritigɛlan dɔ d'a ma joona an ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ baasi tɛ ni kanumɔgɔ mago bɛ siritigɛlan na Siritigɛlan bɛ di u ma ni ala ka diɲɛ bisimila Yaya sɛgɛkata min bɛ kɛ to la to la kɛ sɛgɛ ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ i bɛ sɛgɛkata kɛ i koliji la i b'i ko a bɛ siri tigɛ sɛgɛkata sɛgɛkata kelen-kelen kɛ min bɛ kɛ to la kɔni a bɛ siri tigɛ ka bɔ hadamaden na pewu n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɛɛ binnin dɔ bɛ kɛ ɲɔ kɔrɔ u b'a fɔ a ye ko ɲɔkɔrɔ sɛgɛ n'ale carin i ka foro kɔnɔ i ka foro taa man di ɲɛ a bɛ foro segin kɔfɛ n b'a dɔn kosɛbɛ n'i kɛra kɛ cɛ ye n'i y'o kuru saba ɲini k'i hami d'a kan n'i ka siri tigɛli ye o bɛ siri tigɛ n'i kɛra kɛ muso ye i bɛ kuru naani ɲini o fana bɛ siri tigɛ bisimila ɛɛ n'o bɔra yen ni mɔgɔ yɛrɛ wulila sɔgɔmada fɛ i ɲɛgɛnɛ fɔlɔ fɔlɔ aa i bɛ bɔ mɔgɔ cɛba hakiliba dɛ cɛ i ɲɛgɛnɛ fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ k'i ɲɛ ko o dɔ k'i koliji la k'i ko n'a ye ya o min filɛ nin siri dɔrɔn tɛ dɛ ni mɔgɔ ko ko karisa n tɛ to yen n tɛ fara i la n'i y'i ko ni ɲɛgɛnɛ fɔlɔ ye N'a tigi ɲɛ da i kan e y'a ka ko banna ɛɛ nin kuma ye tiɲɛ ye ka d'a kan an yɛrɛ b'a ye waati bɛɛ hali ni nansara ko k'u mago bɛ ɲɛgɛnɛ la u b'a fɔ k'i bɛ soli ka min kɛ ja nafa b'a la koyi nafa b'a la i bɛ soli ka min kɛ nafa ka bon dɛ nafa Ayiwa nin diyara n ye an bɛ laturu kɔnɔ an b'an to turabu kɔnɔna na ka an ye sira fara kɛ ka siri di mɔgɔw ma ka daminɛ seju la ka taa bila ko laban Musa la maa caman bɛ laturu kuma fɔ nka dɔnbaw man ca laturu daba ka ca laturu saraka dɔnba man ca a yiri dɔnba man ca ayiwa nka an b'an to a kɔnɔ an bɛna tontigi gariya la tontigi gariya n'i y'ale ta ale bɛ sigi kelen fila kelen kelen o tɛ ɔɔ n'i y'a ta k'a su a kun kan a bɛ sin ka niso d'i ma ten seju ɔɔ faamuya tontigi gariya maa caman b'a fɔ ko nafolo so don yala a bɛ nafolo lase mɔgɔ ma wa walima a ka nafoloso tɔgɔko in y'an kamanagan kosɛbɛ Aa i y'a nin kuma ye nin ka bon dɛ tontigi gariya a bɛ garijɛgɛ se mɔgɔ ma a bɛ nafolo se mɔgɔ ma parce que nafolo camanba mɔgɔ b'o bila garijɛgɛ de ka minɛn kɔnɔ o cɛ n'o tɛ a tɔgɔ dalen don jiri min yɛrɛ fana na ni jiri min tɔgɔ dalen la ko tontigi n dɔw b'a fɔ ko fulaw ka mununan Bɔbɔw ta tɛ tɔgɔ tɛ fɔ la turabu la yan mɛ fulaw de tɔgɔ bɛ fɔ yiriw la yan tɔgɔ tɛ fɔ la yan fulaw de tɔgɔ bɛ fɔ la a ko bɛ cogo min na a man nɔgɔn ni mɔgɔ min ye tontigi feere sɔrɔ ka na n'a ye ɛɛ ka tontigi sɛbɛn u b'a fɔ an kalanna waati min na o y'a sɔrɔ nasibɔ koba nin tɛ yen an tun bɛ ka na ka na buguri da i b'a sɛbɛn fo siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ fila mɛ ani minnu bɛ nasi bɔ u ta man jan ɲɔgɔn na dɛ wa olu yɛrɛ fana ta a t'a fɔ k'a fɔ k'o fana tɛ tiɲɛ ye n karamɔgɔ tun a tun bɛ feere da a kelen-kelenna bɛɛ kan ka sɔrɔ ka tontigi ladɔn walima a bulu dɔ o da kɛrɛfɛ n'a tun y'a ci fo siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ fila ne yɛrɛ y'a mɛn moriw de da k'o ye garijɛgɛ wari ye n tɛ ne kɔni kalanna a la tuma min na mɔgɔ min ye ne kalan bamanan a tɛ foyi dɔn hali a tɛ bisimilayi rahmani rahimi sɛbɛnni dɔn mɛ a tun mana y'a ci siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ fila dɔnku a bɛ tontigi feere nin da a kan a b'a saraka ni garijɛgɛ ye a b'a saraka ni sɔrɔ ye a b'a saraka ni nafolo ye parce que ko nin fɛn saba bɛɛ dulonin bɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ ni tilara i b'a ta mɛ ale tun bɛ a dolo kelen o kelen sanfɛta kelen cɛmancɛta kan fila ani soro ani sen tun b'a bɛɛ bɔgɔ dɔndɔɔni ta a tun b'a fara nin kan a tun b'a d'i ma i b'a susu ka don ɲɔgɔn na parifɛn min man'i yɛrɛ diya walima latikɔlɔn i tɛ ɲɔgɔn la i tun b' a kɛ o la o k'a la sisan ka to k'a wusu wusuli ja o i y'a kɛ ji kɔnɔ ka to k'a mun i la o aa n'i kɔni y'a mun kɔni a ka ca ala fɛ i tun bɛ wari sɔrɔ n b'o dɔn tontigi la tontigi o fana kɔfɛ ni mɔgɔ min ye tontigi sɛbɛn komi ale yɛrɛ duuru ye i n'a fɔ seju ye duuru ye cogo min n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ duuru ani bi duuru i man'a sɛbɛn kɛmɛ duuru ni bi duuru i bɛ tontigi jiri kelen nin i b'o furakuru saba i b'o da la donc maintenant sisan i bɛ a nasi kɛ o kan i b'a tobi i b'i ko n'i ko n'a ye tile saba a ka ca ala fɛ I bɛ garijɛgɛ i b'o nafolo fana sɔrɔ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen o tontigi kelen i b'a sɛbɛn kɛmɛ duuru ni bi duuru ani duuru i bɛ taa ka taa surukuntɔmɔnɔ i b'o bolo saba ɲini i b'o kɛ k'a tobi bisimila mɛ ale la n'i bɛ ale ko hali n'a kɛra malilɛ de i b'o nɔnɔ kɛnɛ dɔɔni bila i kɛrɛfɛ n'i b'a ko sisan i bɛ nɔnɔ sanuyalen don k'a jɛya cogo min i garijɛgɛ ka jɛ ten yen N'a diyara ala ye n'i y'o fana ko i b'o fana sɔrɔ ni ala sɔnna ayiwa a bɛ an sɔn kosɛbɛ su in na ka d'a kan an ye aw sɔrɔ an bolo an bɛ nisɔndiya bi kosɛbɛ parce que an ni an ka weekend tɔ n'o y'an ka anivɛrisɛri ye tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa i b'a fɔ de ko dɛgɛba nɔ don wala dɛgɛba nɔ don waati ni tɛ taa so Aa bi fɛn min ye falikɛ jara den ye jarakɛ a ye n weele a ko nin ɲɛnajɛ in k'a tɛ fɔ olu kɔ dɛ aa n ye cɛkɔrɔba tɔgɔ fɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ kolokani mara la kolokani mara la caman b'a dɔn caman b'a dɔn a denkɛ a ye n weele bi a ko nin kɛnɛ in k'a bɛ yaa ka ɲin ala ala ka na sara ni ala sɔnna ala k'a don ɲuman min nana bi k'a yɛrɛ ɲuman ayiwa jalo su in na n'an y'i ye kɛnɛ kan an nisɔndiyalen don an b'a dɔn don bolo b'i bolo su in na ka di an ma ni karamɔgɔ lasi tɛ yen e bɛ yen n e tɛ yen lasi bɛ yen ni lasi ma yan sɔrɔ e ye yan sɔrɔ Maa dɔnna ni turunin min ye n'i y'o di ka bɔ i kun na i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye se ka to la ayiwa fɛn fɔlɔ jumɛn nana i bolo su in na i b'a fɛ ka min di an kanubaaw ma su in na sini sɔgɔma ya fɛn fɔlɔ min nana aa a bɛ kuma jamana yɛrɛ cogoya kan sisan fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ du makaran mɛ setigiw de tun b'a kɛ nka sisan jamana bɛ cogo min na ani diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min bɛɛ bɛ ka boli balo de nɔfɛ dayirimɛ bɛɛ bɛ ka boli balo nɔfɛ bɛɛ bɛ ka boli dayirimɛ de nɔfɛ furamugu min nana nasi tɛ n bolo dɛ yiri de don ne karamɔgɔkɛ de ye taama ka na se fo dugu furancɛ la ka na yiri nin di ne ma a ko n'i y'a ye ne bɛ jamaba in balo n tɛ jɔrɔ ni mɔgɔ si ye don o don n'i bɛna kamanagan balo bɛ na a ju ye nin fura nin ye a tatɔ filɛ k'a d'i ma ɔ fura nin fana ni sara a la 22 septembre bɛna se karamɔgɔw bɛna bɔ ni fɛn caman ye bisimila ɔ bɔn n'a k'a dama son ka dɔ fɔ in na ko n ye minnu d'i ma bɔ n'olu ye n'o ma a lahinɛ i ka segin i ka n weele ne k'a ma ko o tɛ baasi ye bisimila a bɛna bɔ ni min ye ko o ye nin ye fɔlɔ a ko ko nin y'a worobilan n ci ye he ko mɛ ni 22 ma se fɔlɔ n'i bɔra nin na n'i ye nin di maaw ma bisimila i ka segin i ka na wasolon sira ma tunun i la ni bɛlɛdugu sira ma tunun jitumu sira ma tunun bankɔ ma tunun i la ko 22 ko mana tigɛ min kan ko ne t'a fɛ k'a fɔ ko i kelen dan ye karamɔgɔ ye dɛ mɛ karamɔgɔw cɛ la i ye fɛn min di a ka kɛ barika ni wasa ye k'o de nafa ka bon ni fɛn bɛɛ ye o furamugu in de nana n bolo a bɛ f'a ma ko gakulu saba gakulu saba Ya ne yɛrɛ sinsinyɔrɔ caman ye nin a barikaw bɛ ko o ko la balo de ka gɛlɛn balo de ka gɛlɛn balo t'i bolo i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔn ye denbayatigi wa ne balo t'i bolo n'i ye furamugu nin sɔrɔ a dɔɔnin n'i ko a la tile wolon wolonwula ni kalo na t ci k'a bila N'a sɔrɔ i ye gɛlɛya min kɛ san san tɛmɛnen na ni n'a diyara ala taala ye san wɛrɛ i t'o gɛlɛya kɛ i ye fura nin kolen kɔfɛ i tɛ gɛlɛya kɛ abada fiyewu parce que an ka mɔgɔw ka miiri bɛɛ lajɛlen i ka miliyɔn minɛ k'a bila i kun ni fura tɛ dɛ ni wari tɛ min na i kɔni i tɛ kamanagan abada n'i bɛna jigi i jigi bɛna tigɛ ala b'i jigi tugubaga ɲɛsin i ma balo ko don nafolo ko don o de ka ɲi n'a y'i diya a ko kalo kalo n'a fɔra mugu n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn n'a y'i diya a ko kalo kalo san kɔni bɛ yɛlɛma k'a sɔrɔ e kɔni i tun bɛ cogo min na i yɛlɛmana ka bɔ ten yen wa i ka balo ko a sirilen don si dɔ bɛ dɔ sɔrɔ yen o bɛ kɛ a tɛ bila malobɔrɔ kɔnɔ a tɛ bɔ e de b'a kɔ jiri don bisimila ɔ o de nana n bolo ka na di kanubagaw ma ni ala ka di lamɛnbagaw ma ka di cɛ diɲɛ cɛ a n'a muso ma bisimila o ye ne seko fɔlɔ ye ka di u ma ayiwa filanan don ɛɛ filanan o ye min ye Ee ya bababababa ɛɛ kalabankɔrɔ burama ba kuma la k'i da sera yiri da sera yiri sa ya nana ni sɛbɛnden kɛmɛ ni tan ni kelen ye a nana sɛbɛnden nana sɛbɛnden ka di mɔgɔ ma dɛ ɛɛ fini min filɛ n kan na nin n'an b'a fɔ ko dɔw b'a ko dalibafini Aa dɔw ko bamananfini y'a i bɛ nin fini morceau i bɛ nin kɛ ka sɛbɛn in kala fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn in tu ni miniyan golo de ye n'i ye sɛbɛn in tu ni miniyan golo ye k'a bila i ka portefeuille kɔnɔ k'a fɔ ko bi ne ma fɛn sɔrɔ k'a bila n ka portefeuille kɔnɔ sini ne ma fɛn sɔrɔ tiɲɛ tɛ segin i ka na A bɛ sɔrɔ sɛbɛn wɛrɛ don ne ta in tɛ i de bɛ se ka jɔ a la kɔni k'a fɔ ko bɛrɛ ma sɔrɔ i bɛ jɔ sɔrɔ t taa la mɛ i ka nasɔngɔ kɔni k'a fɔ ko nasɔngɔ kɔni ma sɔrɔ sɔrɔ ne ma fɛn sɔrɔ bi o tɛ ka kɛ ya alamisa ala tun k'a latigɛ bolola dɔ kan ne ma ye Juma ne yɛrɛ de ye wari bɔ n kun ka saga san ka kɛ ka nin sɛbɛn in ka saraka bɔ mɔgɔ o mɔgɔ man'a ta sin ala ka garijɛgɛ ɲuman min bi a sara tan ni kelen na hali sara kelen yɛrɛ ne tun ye sara kelen bɔ n ka denbaya ye dɔ nana ne y'o tila fila ye ka fan kelen d'a ma ne tɛ k'a kɛ mɔgɔ kama ne bɛ k'a kɛ ala de kama mɔgɔw bɛ lafiya cogo min na donsoya tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ɲuman kɛ somaya tɛ mɔgɔ bali ɲuman na moriya yɛrɛ tɛ mɔgɔ bila ɲuman bada bɛɛ lajɛlen ni ŋaniya de don wa sɛbɛn ni nana a bɛ yan a bɛ d'i ma fana bisimila n'i ye bamananfini kɛ k'a tu a kala la u bɛ k'o meleke a la k'a tu miniyan golo la k'a bil'i kun ɛɛ fɛn dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ k'o tɛ kɔrɔbɔ o tɛ dalu ye koyi dalu n'i ma dalu kɔrɔbɔ a tɛ ɲɛ bin kɛra dɔw kan ne sigida la ka taa ka taa minɛ ka taa n' ka taa da tugun u nana u y'a kuma fɔ ne ko kɔmi bin kɛra' kan ne bɛ se ka wuli k' jɔ mago bɛ fɛn dɔ la n taara' ɲini nana n'a ye siya bɛɛ ka taa d' u ma taara n'a ye ka taa di sɔgɔmada fɛ wulada fɛ u y'a labila ka n' ye a tɛ to a kɔnɔ fiyewu hadenyaya o de dalu dabɔ kun de ye mɔgɔninfin aw bɛ dɛsɛ fɛn min na ala y'a sababu di dɔ ma o k'a kɛ aw k'a ye aw bɛnna fɛn min kan ala y'a sababu di dɔ ma fana a k'a tiɲɛ dalu ma na dɔ wɛrɛ kama nin kɔ ala tan kama jigin n'o ye n'a diyara ala ye n'i ye sɛbɛn in sɔrɔ k'a bil'i kun k'a fɔ ko ma fɛn sɔrɔ bi n m'a sɔrɔ sini a o kɔni o kuma tɛ kuma tɛ adamadenw tɛ kelen a garijɛgɛ sumacogo tɛ kelen dɔ bɛ se k'a sɔrɔ bɛ wari caman sɔrɔ dɔ bɛ ale bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ bɛɛ n'i sɔrɔ cogoya don siga tɛ mɛ k'a fɔ ko ma fɛn sɔrɔ bi

E ko ko ne yɛrɛ ka fɛn dɔ b'a la ye aa a e ta ye min ye e da tugu o ye da yɛlɛ e b'a fɔ ko e ta ye ma ye ɔ ko de bɛ fɛn bɛɛ lase mɔgɔ bɛɛ n'i ka fɛn sɔrɔ sira don aa baasi tɛ ni dun nin fana y'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn min nana an bolo dabari don labɛn don K'a to jɔn o jɔn kun ala ye marifakisɛ haramuya i farikolo ma k'a to i kun o y'a fɔlɔ fɔlɔ a nafa fɔlɔ fɔlɔ ye a nafa filanan a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ min kun hali i cɛ ɲɔgɔn n'u y'i ye u de b'i kanu jama bɛ tugu i nɔfɛ n'a dir'i ma yala e k'a minɛ i k'a bil'i kun i ka t'i sigi kelen na walahi mɔgɔw bɛ wuli ka bɔ u kɛrɛfɛ u yɛrɛ dama ka taa u fara e y'a fɔ n b'a kala n ka pɔsi dɔ la kɛ aa bɔn kɔmi fɛn tɛ n'i ye nin bila dɔ kana taa bɔnko an kɔni b'a bila an pɔsi kɔnɔ ale de ye nin ɔɔ ɲɛ b'a la jaga min jiginna jaga la ni jɛman don jaga jɛman o fana ka jigin jaga jɛman na o ku de bɛ du kɛ k'ale labɛn ani marifa cira sogo min na k'a fa o marifakisɛ de bɛ kɛ k'a labɛn ani sanpɛrɛn jiginna jiri min kan k'a cɛ ci fila ye o jiri de fana bɛ kɛ k'a labɛn mɛ mun de bɛ nin cɛn sisan pour que a kana cɛn ne yɛrɛ bolo de b'a cɛn fɛn kelen pe de b'a cɛn tana kelen de b'a la o de ye jeli ye de san jeli de tɛ se a ma bagan joli fara joli fara adamaden jeli kan n'o sera a ma bolodi bɛ minɛ dɛ Ee o kɔni b'a la dɛ o tɛ n'a ka dɔgɔya bɛɛ a n'a ka ɲa bɛɛ aa jeli de tɛ se a ma fiyewu situlu de bɛ don a la ni a situlu magara i bolo la aa o kɔni o y'i ka tile diyalen ye Bari ni kanu tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔn ayi dɔw b'i sɔn ka sɔrɔ a man di u ye a man di u ye fo dɔw bɛ kasi wari bɔtɔ o de ye nin ee a bɛ k'i ɲɛna ko ni wari ko wari de ka ca kun ko hinɛ tɔgɔ ko hɔrɔnmuso a wa hɔrɔnmuso dun don dɛ a n'a di bɔnko ma ka jan da a to n yɛrɛ ka taa bɔnko ta bɛ sira la ni ala sɔnna wari bɔnko ɲɛ b'a la dɛ a jɔ ja ee patisakana han ɔɔ ne kelen de ye fɔlɔ fila tɛ ne bɔnko bɛ ka najɛ kelen de don a dilanni ka gɛlɛn fɛn minnu bɛ k'a la a ka gɛlɛn kojugu ɔhɔn sɛbɛnden bɛɛ bɛ sɔrɔ sini sɔgɔma daniyɛli kulubali bolo ni ala sɔnna ka tila ka fara furamugu kan saba denbatigi o denbatigi bɛ ke bi ka denbaya kɔnɔ a baloko de bɛ k'i kamana gan bamakɔ sɛnɛ tɛ kɛla yan bilen sɛnɛ yɛrɛ dɔbɔla sa sɛnɛkɛla bɛɛ taara damada la dama tɛna sɔrɔ malo tɛna sɔrɔ kaba tɛna sɔrɔ kɛmɛ bɛ baara ye dɛ aa aa bɛɛ taara damanda la maninka bɛɛ taara e y'a lɔn sanuko min filɛ nin sanu tɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ fɛn ye e bɛɛ ta tɛ bɛɛ lajɛlen garijigɛ tɛ nɛgɛ garijigɛ la bɛɛ garijigɛ tɛ sanu na mɛ sababu dalu b'a la dɛ sababu b'a la i mana taa damada la I bɛ taa i ka taa damada la i b'i labɛn ne ka taa i y'a bɛ fɔ yiri min ma ko minkɔn minkɔn den ni waati min minkɔn kelen kelen minkɔn kelen kelen min ladɔn i b'a ladɔn kari bɛɛ lajɛlen bɛ yiri min dɔn sɛnɛ n dɔw ko ko ntɔnkɛ wasolonkaw ko ko n ganni o fana ladɔn k'a dennin to i b'o fana ladɔn kari y'a sanu sɔrɔ fura man di ka tɛmɛ nin yiri fila kan fiyewu abada ni maa ye fiyewu nka yiri fila ladɔn aa kɔmi yiri ninnu bɛɛ tɛ jamana kelen fanfɛ fɛn ye a bɛ se k'a kɛ a ka gɛlɛn dɔw bolo ɔ o de y'a to ni wili ka karamɔgɔw bɛ ni sɛgɛ minnu kɛ ni wili ka se u ma o fana bɛ bere da kun tɛ ne bolo dɛ a bɛ bere da kun bɔ koyi K'a fɔ bɔbɔw ɲɛna ani numuw ɲɛna u k'u hakili to a la a yiri ladɔn kɔni tɛ n bolo a kɔni fayida dilen fili man ni min bɛ se ka wuli ka don kungo kɔnɔ aaa hali ni dan ni daman ba sanu baaralaw bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ o ka wuli tɔgɔ bɛ kɔbaw tigɛ ka bɔ tigɛ u ka wuli k'a ɲɛ ɲini o de ka fisa sa dɛ O kɔni ni min wulila i b'a ɲɛ sɔrɔ i y'a dalu caman di arajo na dɛ mɛ mɔgɔw de tɛ baara kɛ ko dɔw kɛra karamɔgɔ ye mɔgɔw tɛ baara kɛ ka kɛ karamɔgɔ ka tila ka na fayida di o karamɔgɔ caman bi yan caman Bongo i tɛ y'a ka fɛn na sa ma n'i bolo magala a la a situ dɔ b'a la dɛ la o na saya yɛrɛ f ma an ka ja ya an tun y'an da tu kuma dɔ la alamisa in tɛmɛnen ɛɛ n ye mɔgɔw bila a ka ka yiriw ɲini u bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a diyara ala ye ɔ sa furako kɔni o jɔrɔ tɛ mɔgɔ la ni ala taala jɛnna n'a ye o ye kelen filanan fana ɛɛ wara ko sa wo wulu wo wara wo a fan o fan sɔnima fan o fan bɔn o fana t'i sɔrɔ ka min to i bolo o fana bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ n ye ala ka jɛ sala mɛ y ya i bɛ 22 la i b'a fɔ yan ni 22 cɛ mɔgɔ o mɔgɔ dalen b'a la ɔ k'i ka kulusijala y'i sɔsɔ ka sababuya kɛ juguya de ye ko dɔ ka dabali Parce que dabali bɛ na i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bana tun bɛ n' bana ko tɛ dɛ n ko dabali de kɔnkiransiw ni fɛnw senfɛ bisimila mɔgɔw b'a kɛ ɲɔgɔn na cɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ta ye dabali ye a tigi kana a tɔgɔ sɛbɛn parce que tata don an da sera a ma yan ni mɔgɔ o mɔgɔ ta ye dabali ye dɔw bɛ yen musow b'a kɛ ɲɔgɔn na o ka bɔ a la yɛrɛ cɛw yɛrɛ dama b'a kɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ o mɔgɔ ta ye dabali ye u kana a tɔgɔ sɛbɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ min ka mɔgɔ bɛ kaso la k'a fɔ fɛn ko ka marifa ta u bɛ ka bese ta ka t'i jɔ kare kun na jakaritatigiw ye n ko t'o ma dɛ ni n sera o ma ni n y'a lajɛ k'a sɔrɔ i ta tɛ tiɲɛ ye n b'i gɛn ka bɔ n bara dɛ n b'a fɔ ko n t'a kɛ siga t'a la ɔ mais n'o cas sugu tɛ, unhun, fo k'a fɔ ko bin kɛra a kan, unhun, parce que gɛrɛ gɛrɛ senkan tɛ mɛn, tiɲɛ, n'o sira sugu don, unhun, a tigi kana a tɔgɔ sɛbɛn, unhun, i y'a ye a 22 in bɛ diya dɛ, a bɛ diya, Goyita y'i kali, unhun, Lasi y'i kali, unhun, wa ne yɛrɛ fana bɛ dɔ d'a kan, n'o y'i kali, n'a diyara Ala ye, unhun, mɔgɔ o mɔgɔ ko kɔdimi de b'i la, unhun, k'i kɔdimi kɛlen don k'i dɛsɛ, bisimila, n'i sera 22 kɛyɔrɔ la, unhun, i n'a tɛ bɔ yen, san tan kɔ ne bɛ ka kɔdimi fura ɲini n yɛrɛ ka musokɔrɔba ye i b'a dɔn n y'a lasɔrɔ dɔ fɛ a ko o ma aa nin ye tiɲɛ ye min fɔra i ɲɛna tiɲɛ don mɛ fo i ka n sɔrɔ n bara san tan kɔ n mana a weele tuma o tuma a b'a fɔ k'ale woyazelen don walima a tɛ sɔrɔ fɔlɔ o de sira di kilo bi wɔɔrɔ ani segin n y'a taama ka taa nɔfɛ a ye kɔdimi fura nin di n nana n y'a ye se mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ tan ani wolonwula fura in bɛ suma tiga min kɔlɔ kelen bɛ a foroko kɔnɔ bisimila o tigafara dilan o de ye mɔgɔ ka kɔdimi bannen pewu Yɔrɔ kɔni mɔgɔ tɛ taa n'i ka kɔdimi ye ka segin o la dɛ kɔni fura to yen wa fura de dun fana man ca porobulɛmu de o ye bɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ni ala sɔnna o fana o fana bɛ ye vente kɛnɛ kan ni ala ka jɛ jaja jalo diyara n ye an b'i yɛrɛ fo I bɔra ka sɛbɛnden min fɔ sisan sɛbɛnden a bɛ tu ni miniyan golo de ɔ misali fana na mɔgɔ caman b'a fɔ n'u ye sɛbɛnden ta ko nin tana b'ale la i n'a fɔ i bɔra ka nin tana fɔ cogoya min na yala sɛbɛnden in fana ta bɛ ten o tana ye joli ye wa walima joli ko tɛ fɛn sɛbɛnden in bɛ bila portefeuille kɔnɔ walima i b'a siri i ka kulusi la k'a bila pɔsi kɔnɔ n'i donna n'a ye ɲɛgɛn na o t'a tana ye Ɛɛ fɛn sɛbɛlama bɛɛ tana ye u b'a fɔ cogo min janaba nɔgɔ de o fɛn sɛbɛlama bɛɛ tana ye a bɛ fɛn caman lakari n'i kɔni sera k'a tanga o ma o kɔni o bɛ fisaya mɛ k'a fɔ k'a t'a ka baara kɛ a b'a ka baara kɛ o de bɛ se ka caman bɔ a fanga la Ayiwa a diyara n ye kosɛbɛ furamugu min fana filɛ nin ye an ba laka caman bɛ yen i b'a sɔrɔ an fa laka caman tɛ du kɔnɔ an baw de ye gatigi du balo ɲinibaw ye yali olu fana bɛ se ka furamugu in ta k'a ko wa furamugu in bɛ se ka ta k'a ko nka ya An ka mali musow olu bannen don farikolo la dɛ a fɔ n'u ye tulu ta sigi tulu min bɛ mun jamana in kɔnɔ a caman bɛ ka mɔgɔ bɔdaw geren an kɔni b'o fɔ ka da a kan min bɛ tulu mun n'i bɛ fura nin ko tana wɛrɛ t'a la dɛ mɛ sibɔda ninnu o de b'a to fura bɛ don mɔgɔ farikolo la k'a ka baara kɛ ka minɛ i ma joona na A mɛ ni si bɔ wo gerennen don dun porodi tulu ninnu ni fɛn ninnu n m'a fɔ k'a man ɲi dɛ bɛɛ n'i ka taga bolo don mɛ i bɛ se k'o to yen a wagati i b'i ka fura ko fɔlɔ n'i ka fura banna i b'i ka tulu mun baasi foyi t'a la ɔ mɛ k'a fɔ ko ko yɔrɔ fana wolomalen don o fana t'a la kɔmi anw kɔni ta tɛ ko wɛrɛ an kɔni ka ko yɔrɔ wolomalen don fura bɛɛ lajɛlen ni nasiw ni fɛnw bɛɛ mɛ mɛ ni mɔgɔ min y'a ko yɔrɔ o yɔrɔ a b'a ka baara kɛ sɛbɛ la ayiwa a diyara an ye an b'i fo kosɛbɛ ɛɛ alisa an bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ ji dɔɔnin min an ka na nɛgɛ karafe jurutigi fan fɛ an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ insala Ɛɛ an bɛ laturu kɔnɔ an bɔra ka kuma tontigi garaya kan k'a jira k'a fɔ nafolo so don maa caman b'a fɔ nafolo don a bɛ an kamanagan dɔɔnin in n'a fɔ ni mɔgɔw ko laturu kɔnɔ ko lomarabilen ye furu so ye ɔ lomarabilen ale ni a ka fɛn bɛɛ ya a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ni kanu sira nali tɛ wa an fɔ ko datugu walima fɛn wɛrɛ juguya sira wɛrɛ laturu kɔnɔ Dansɔgɔ ani ko ani ko an ka kalan sira fɛ lomara ye fiɲɛ ye u b'a fɔ ko fiɲɛbilen don dɔw ko funu funu don fɛn min kɔni bɛ na ka taa fiɲɛla ka fan o fan a bɛ se ka hɛrɛ lase mɔgɔw ma bisimila ɛɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ ye bamanan muru sɔrɔ fɔlɔ, unhun, numuw bɛ muru min dilan, unhun, sisan numuw ko tɛ dɛ, minnu b'u sigi ten tɔn da kɛrɛfɛ ani so kɔnɔna na ten, o numuw ko tɛ dɛ, minnu bɛ fando numuw ko don, unhun, voila minnu bɛ nɛgɛ gosi cogo ɲɛdɔn ani minnu bɛ jiri kalasiraw dɔn, unhun, olu ko de don, unhun, ɔ n'i ye bamanan muru dilan, unhun, i bɛ lomara ci a kan dɔnku n'u ye lomara ci a kan n'i ye bagan kan tigɛ n'a ye aa o wagati bɛ kɔnɔ o bɛ jeli la o b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka garijɛgɛ lase mɔgɔ ma o kɔfɛ ni mɔgɔ min ye n'i ye cɛ ye n'i ye sɛmuso bilenman sɔrɔ i b'a kantigɛ i b'a jeli minɛ i bɛ lomara sɛbɛn n'a ye i si hakɛ la n'i ye lomara sɛbɛn n'a ye i si hakɛ la ɔ i yɛrɛ ye fini min don k'a kɔrɔ i n'a fɔ sisan mɔgɔw ka fini caman kɛra liw ni suwaw ye o ko tɛ min ye bagi fini ye i ye fini min don k'a kɔrɔ i b'o dɔɔnin si k'a k'a la n'i y'o k'a la n'i tora k'a mun a ka ca ala fɛ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ dɛ ɔ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen, unhun, lomara den kelen pe, unhun, i b'a sɛbɛn ni sɛmuso jeli ye, unhun, ɛɛ ni maa min ka musoko gɛlɛyalen don, unhun, k'a fɔ k'aw bɛ konkuransi de la muso nɔfɛ walima ɛɛ ne taara nin nɔfɛ a muso nɔrɔ ka ɲi nka muso yɛrɛ de somɔgɔw ma ban sa nka muso yɛrɛ murutilen don ne ma, unhun, i bɛ sɛmuso bilenman ɲini, unhun, donc i bɛ lomara kelen pe ci ɲɛbɛrɛ kelenkelen bɛ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'a dɔw bɛ kɛ mɔgɔw siso kɔnɔ min bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ko tɛ ma dɛ nka min bɛ so kɔnɔ i b'o sɔrɔ i b'o da a kan i b'a saraka ni muso in nalen ye ɲa ye sokɔnɔfɛn ye muso ye muso fana ye sokɔnɔfɛn ye i b'a saraka n'a ye ten i b'a kurada la i bɛ taa n'a i bɛ taa ka taa i ka so kɔnɔna yɔrɔ dɔ sen i b'a don yen ɔ a ka ca ala fɛ o muso kelen bɛ don i ka so kɔnɔ ni ala jɛra n'a ye bisimila dan ne ko aa ee halisa an bɛ taa ɲɛ fɛ ni an bɔra lomara la se caman b'a ka furuko fɔ i n'a fɔ i bɔra ka fayida di a kan cogoya min na N'i ye laturu lajɛ mangusi mangusi a fana a y'a mangusi yɛrɛ ne karamɔgɔkɛ ko ko banakɔ den don ko mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ ɛɛ ko dɔw ko kaburudibi don ko bɔgɔ don kaburu bɔgɔ don k'o ye tiɲɛ ye ko mɛ ko tiɲɛden tɛ ko min garisigɛ ka bon ka tɛmɛ mangusi kan man a ko ne ma ko ne k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a dɔgɔmannin ka kɛ siɲɛ bi wolonfila ani wolonfila ye ɔ ko n'o kɛra ko ne ka ba finman kiri kiri kiri kiri bamuso ko n'i ye cɛ bamuso n'i ye muso ye bakɔrɔn k'i k'o si ɲini dɛ hali n'a kɛra o ku si ye walima ni tenda si bɛ min na k'i k'o dɔ ɲini k'i k'o k'a la dɛ Ko ni ni muso muso kɛ bakɔrɔn ta k'a la ni cɛ o cɛ bamuso finman kirikiri si k'a la k'i t'o kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye wa ne y'a kɛ a ma deli ka cɛ fiyewu ne de sen ka t nasimu ma kuma caman ɔ o ye o ye mangusi ye o kɔfɛ i bɛ mangusi ci a den wolonfila i kana kɛ tan ni wɔɔrɔ i kana kɛ mugan a den wolonwula ku fitinin min kelen bɛ yen n'i bɛ se k'a dun i k'a da sanfɛ i k'a saraka cɛw ta saba musow ta naani mawusi ne de bɔra ni ku ye ka na da e kan ka n jigi kɛ ala ye ka n jigi kɛ kira ye ka n jigi kɛ e e yɛrɛ fana ye i saaba tɔgɔma ye ayuba a bɔra dimi na cogo min na i ka dimi bɔ ne na ten nafoloko la sɔrɔko la garijɛgɛko la dɔnku i bɛ ku nin d'a kan i b'a saraka n'o ye ka tila n'i tilara dɔrɔn i b'a n'a y'a sɔrɔ i y'a da dugu ma i b'o bɔgɔ nin dɔ ta i k'a kɛ ji la i ka ku in balabala o ji la dɔnku n'i tilar' o la i k'a dun i kelen b'a dun i bɛ taa fara bila sira kan ɔ mɛ n'i y'a kɛ sɛbɛnni de i bɛ ji caman fara o nasi nin kan i bɛ ku nin balabala n'a ye a ka ca ala fɛ i b'o garijɛgɛ sɔrɔ ɔ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen, a y'a fayida wɛrɛ fana di, a ko i bɛ bakɔrɔn finma ɲini n'a se bɛ cɛ min ye, i bɛ bakɔrɔn finma ɲini, i bɛ mawusi sɛbɛn wa wolonwula, kɛmɛ wolonwula, bi wolonwula ani wolonwula, i bɛ bakɔrɔn finma nin ɲini i b'a sogo kɛ sara tan ni kelen ye, bisimila, Ala la ne kɔni m'a kɛ, n'i y'a ye n m'a kɛ a kun tɛ k'a fɔ ko ne ma tigɛ a la dɛ o tɛ dɛ ni karamɔgɔ ma fɛn fɔ ma min bɔ ma min kɛ a wagati mɛ a bɛnna k'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ tun bɛ cogoya min na a y'a fɔ ne ɲɛna k'a ta k'a di ne ma ka tila ka ne ci fɛn wɛrɛw nɔfɛ o kɔnɔna la ne ma se k'a kɔrɔbɔ n'i y'a ye ne m'a n m'a n'i y'a ye n b'a fɔ diɲɛ ye unhun a kun tɛ k'a fɔ ko dalu nin man ɲi dɛ unhun ne de ma se k'a kɔrɔbɔ bisimila mais i comme ɲininkali bɛ na ni fɛn dɔ ye baro tɛ na n'a ye unhun baro fɛnɛ bɛ na ni fɛn dɔ ye ɲininkali tɛ na n'a ye abada mais ne kɛlen don k'a fara n ka ɲumanw kan unhun wa a be ne yɛrɛ bolo hali sini ni Ala y'a se di ne ma ne b'a kɛ hun awɔ n'i ye o sɛbɛn unhun 7000 770 ani wolonwula unhun I mana sogo in sara da sara tan ni kelen i b'a bɛɛ ni ni sara kelen de bɛ to i ka du kɔnɔ o bɛ to yen e yɛrɛ ta t'o la dɛ mɛ a kunkolo min filɛ nin i bɛ nasi nin kɛ i b'o de tobi o de e ta ye ko n'o kɛra o san o ni san si tɛ kɛ kelen i yɛrɛ bolo ne karamɔgɔkɛ y'a di ne ma cogo min na bisimila faralen don ne ka ɲumanw fana kan n'i y'a ye ne m'a kɛ ko dɔ bilara n kɔrɔ mɔgɔ n'i ma fɛn o fɛn min kɛ a fɔ a fɔ cogo la bari hali ni diɲɛ kɔnɔ dɔw bɛ se k'a dɔn ka fɔ nin ye tiɲɛ ye mɛ ala bɛ de ye ne seere ye bisimila ne de kelen bɛ kungo kɔnɔ wa ne mɔgɔ fana bɛ se ka kɛ kungo kɔnɔ ala fana ye ne seere ye dɔnku ni nkalon bɛnnen tɛ hadamaden da k'a fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛna janko k'a fɔ ko i b'a fɔ arajo la walima jama la k'a sɔrɔ a cogoya tɛ i b'a bɛɛ fɔ k'a d'a kan a kun de ye min a faamuya dan an ni ko an bɛ maa fila ni ala sɔnna a ma a bɛ nɔgɔya bisimila min fana ko k'ale ka kɔɲɔ e dɔ tun ma don o yan n'o cɛ dɔw k'ale ka kɔɲɔ bɛ k'ale ka kɔɲɔ ni dungare b'a bolo a ka dungare ta ɛɛ masa solomana a k'a sɛbɛn kɛmɛ ani bi duuru ani wɔɔrɔ a b'a sɛbɛn ni di ye dungare sanfɛ k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye ɔ n'a diyara ala ye a bɛ garijɛgɛ sɔrɔ yann'a ka kɔɲɔ don cɛ ni ala tala sɔnn'a ma cɛ an ka tɛmɛ n'a ye ayiwa an bɛ tɛmɛ ni laturu ye n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ na faso la idirisa dan caman ko a nafa ka bon kosɛbɛ epi a tɔgɔ dan bɛ belebele min yɛrɛ la ɔ laturu jiginna min kan k'a tɔgɔ dan b'o yɛrɛ de la o fasotigi dan an ko ɛɛ alamisadon tɛmɛnen ne ye faida dɔ di an balimamusow ma ale la ɛɛ bi yen o bɛɛ lajɛlen jɛ Mɔgɔ min mana nkɔku sɔrɔ nkɔku min bɛ ji sanfɛ jilankɔku fura belebeleba bɛ da ji sanfɛ nkɔku ale ye balo fura de fɔlɔ kana siga kuma in na dɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ nɛɛma kana ban i ka du kɔnɔ i b'a fɛ balo kana ban i ka du kɔnɔ balo suguya ɲini i k'a susu i k'a kɛ mugu ye i ka dingɛ dɔ sen i ka idirisa nin sɛbɛn n'an b'a f'a ma ko jitigi aliba i k'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ tan ani wɔɔrɔ n'i y'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ tan ni wɔɔrɔ i bɛ suman ninnu mugu k'a kan ka nkɔku a kɛra kɛnɛ ye o a kɛra jalan ye o a susu i k'a mugu k'a kan i ka saraka d'a kan n'i ka du nɛɛma ye i ka a datugu mɛ a caman na mɔgɔw b'a kɛ ka selijita yɔrɔw la ani sumaya tɛ ban yɔrɔ min an tan kɛ sumaya kɔni bɛ yen du fana tɛ ban nɛɛma la ni ala ka jɛ filanan ye min ye tuguni Ɛɛ i b'a sɛbɛn ozsa kelen i b'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ fila ani kelen i b'a sɛbɛn o ye nasi ye jiri min bɛ ji kɔnɔna na n'a bulu bɛ sanfɛ donc i b'o jiri bulu de ɲini n'i ye cɛ ye siɲɛ kɛmɛ fila ni kelen in na i bɛ furakuru saba ɲini n'i ye muso ye i bɛ furakuru naani ɲini Yiri kɔni bɛ ji cɛma ji kɔni bɛ tɛmɛ a la diɲɛ don o cɛ i b'a kɛ la garijɛgɛ ko de kama i b'a kɛ sɔrɔ ko de kama i b'a kɛ la fɛn o fɛn min kama i b'o hami fɔ a la i b'a k'a la i b'a tobi i b'a ko muso b'a ko tile naani cɛ b'a ko tile saba n'a diyara ala ye min sɔrɔ kɔfɛ o karamɔgɔ jansa ye Ayiwa ali an bɛ taa dɔɔnin ka da baara n'a cogoya kan katugu a ko ka ca kosɛbɛ ka ca dɛ nka Jalo aw ye kungo dɔnbagaw ye aw bɛ kungo kɔnɔ waati caman Yiri fana bɛ kungo kɔnɔ jiri yɛrɛ nafa tɛ fɔ ka ban abada ɔ ni ni donso kɔni sigira ayiwa a ka kan i k'a ɲininka da kɔnɔ kirisi dɔ la ɔ kirisi minnu bɛ yen n'u nafa ka bon e yɛrɛ b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan a ka di n ye ka kirisi dama dama d'an ma i n'a fɔ sira jumɛn fɛ garijɛgɛ kan garijɛgɛ kan ɛɛ o tɛ baasi ye Ni mɔgɔ min wulila sɔgɔmada fɛ ɛɛ yanni k'i ɲɛ ko bari a bɛ fɔ ko ɲɛbo ye siri ye ɲɛbo fana bɛ siri latigɛ yanni k'i ɲɛ ko yanni i da ko yanni i ka kuma mɔgɔ fɛ i b'i tɛgɛ fila jɔ i b'a fɔ tu bisimilayi sanu bɔra min sanu bɔra sanfɛ a binna min a binna duguma jɔn y'a ta ala kira de y'a ta a y'a di jɔn ma a y'a di ne karisa ma ne y'a sɔrɔ ni mun ye ne y'a sɔrɔ ni garijɛgɛ ye ne y'a sɔrɔ ni hɛrɛ ye ne y'a sɔrɔ ni nafolo ye bi hɛrɛ a n'a garijɛgɛ n'a sɔrɔ n'a nafolo ala k'a di ne ma i daji fɔlɔ nin i b'a tu i tɛgɛ kɔnɔ i b'a mun i ɲɛda la n'i y'a mun i ɲɛda la ɔ i b'a to dɔɔnin miniti dama dɔɔnin bila i bɛ sɔrɔ ka t'i ɲɛ ko hali n'i wulila k'i sigi dilan kan i bɛ se k'a kɛ n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka t'i ɲɛ ko k'i da ko ka sɔrɔ k'i ka seliji ta k'i seli O tile fana n'a diyara ala ye o tile bɛ diya ka tɛmɛ tile dɔw fana caman kan o ye kelen ye filanan fana n'i wulila sɔgɔmada fɛ i b'a fɔ tu bisimila ye duga masakɔrɔ ma kɔli a dayirimɛ na ne karisa kana kɔli n dayirimɛ na surugu masakɔrɔ ma kɔli a dayirimɛ na ne karisa kana kɔli n dayirimɛ na saba miniyanba ma kɔli a dayirimɛ la ne kana kɔli n dayirimɛ la ne ko ala ne ko a kira n'i y'o fɔ i tɛgɛ la o kɛra i seliji talen kɔfɛ o o kɛra yann'i ka taa bɔ ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la o o kɔni n'a y'i diya hali n'i m'i ɲɛ ko i ɲɛ ko o i m'i ɲɛ ko n'i y'o fɔ i b'a mun ɲɛda la ala fɛ i b'i garijɛgɛ fana sɔrɔ ni ala sɔnna ala ka barika don a la halisa kirisi kelen wɛrɛ d'an ma tangalan kan kan ɛɛ ni maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn caman ma i b'a fɔ tu bisimila ye tu bisimila ye tu bisimila ye su ye dibi ye tile ye yeelen ye Ne bɔra tile la tile yeelen an'a nɔɔrɔ o ka kɛ ne ma sutura ye su ka kɛ ne ma birifini ye ne ko ala ne ko a kira ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ a tile kɔnɔna na i ni maa si tɛ kɛlɛ ko min b'i ci ayi tile nɔɔrɔ de o bɛ ka wuli a sen kan n'o kɛra e ma birifini ye e bɛ ka ka sɔrɔ de kɛ o kɔnɔ i ni maa tɛ kɛlɛ maa t'i ci wa i tɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ a don ni ala taala jɛnna n'a ye ko ayiwa i y'a fɔ cogo min na o don kirisi nafa ka bon kosɛbɛ parce que n'an sigira nin kɛnɛ in kɔnɔ a tɛ ɲɛ f'an ka kirisi dɔ ta k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ kirisi a nafa de ka bon farafinna an masaw an ka maakɔrɔba olu sinsinnen don kirisi yiri turabu de kan ɔ le 22 septembre o fana ye don dɔ ye ka farafinna ka a bɔ kura ye k'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ anw sigilen don farafin dɔnni de kan, yiri b'o la, turabu b'o la, ɛ n'a ɲɔgɔn caman, o la a tɛ an degun, a t'an tɔɔrɔ ka walawalali kɛ hali bilen turabu la, nka yann'o cɛ ɛɛ fɛn fila bɛ yen fɔlɔ sɛbɛnden kɛmɛ ani tan ani kelen o kɔfɛ ka gakulu saba in fara o kan a ma fɔ ko ni maa min y'a sɔrɔ i ka taa gakulu saba jɔ dɛ parce que ni maaw yɔrɔ wawa ni maa yɔrɔ wawa u bɛ taa gakulu saba jɔ sini gakulu saba ye min ye diɲɛ kɔrɔlen ya ni funɛw ni fa yew ka na Aa an baw ni an mamuso tun bɛ tobili kɛ gakuru saba de la u tun bɛ daga ni baramaw sigi o de kan ɔ ni barama ma jigin du min kɔnɔ aa a bɛ jira k'a fɔ ko du bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ dɛ gakulu gakulu mɔgɔ bɛ to ka dugawu kɛ ko ala kana an ga ɲɛ suma o dugawu min bɛ kɛ a tɛ k'a kɛ k'a fɔ ko du kɔnɔ mɔgɔw dɛ parce que ni tobili kabakuru ninnu ɲɛ suma kɔrɔ ko du man di dɛ du bɛ ci a kɔfɛ kuma de n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a y'a di ne ma don min a ko ka nin to i bolo i bɛ k'a ko i tɛ kɔli i ka da du dayɛrɛmɛ la fiyewu n'i y'a ko tile wolon wolonwula kalo kalo min na a ko ko finfin ta i k'a ci kogo la ko san bɛ yɛlɛma ka se o kalo kun ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ i dayɛrɛmɛ b'i bolo ne y'o de fɔ ne yɛrɛ sigilen bɛ fura in de kan bari i bɛ ɲɛnatigɛ ko ko min na balo de ka gɛlɛn ko bɛɛ balo ka gɛlɛn dɛ n'i y'a ye ne y'a kuma fɔ diɲɛ selen filɛ yɔrɔ min na janko an ka jamana mɔgɔ caman de bɛ balo ɲini na mɔgɔ caman bɛɛ b'a fɔ garijɛgɛ garijɛgɛ mɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ o ye dunta de ye ni dunta ma kɔli fiyewu ni mɔgɔ b'a d'i ma i bɛ k'a don balo la ne hakili o fana fɛnba ye mɔgɔ bɛ k'a d'i ma i bɛ k'a don i ka denbaya kɔnɔ ani i bɛ ka dan i ka du kɔnɔ i bɛ ka hɛrɛ ladon i ka du kɔnɔ ne hakili o ka bon gakulu saba ni a kɔrɔ de ye nin ye kɔrɔ wɛrɛ t'a la nin kɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ko i bɛ se i yɛrɛ de kɔrɔ sababu nasira ka ca koyi Mɛ i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ i ka daga tɛ jigin fiyewu a kun de y'o ye gakulu saba nin kɔrɔ ye min ye cɛ de ye min ye ayiwa sɛbɛnden sɛbɛnden kɛmɛ ni tan ni kelen nin ni jɔn o jɔn y'a sɔrɔ bamanan finimugu i b'o de meleke a la k'a di tulikɛlaw ma u k'a tu ni miniɲan golo ye walima i b'o kala la i fɛ yen k'a di tulikɛlaw ma u k'a tu ko bi ne ma fɛn sɔrɔ k'a bila n pɔsi kɔnɔ walima n ka portefeuille kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o ye ala ka masaya ye mɛ o dugujɛ k'i ma fɛn sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye i de bɛ se ka jɔ a la ka fɔ ko n ma bɛrɛ sɔrɔ bi bisimila mɛ k'a to i kun k'i ka portefeuille lankoloya k'i ka bin lankoloya k'i pɔsi lankoloya ayi a mana kɛ cogo o cogo a dan ye tile kelen sɛbɛnden bisimila n'i m'a sɔrɔ don min yɛrɛ e yɛrɛ hakili tɛ jigin a la mɛ i y'a sɔrɔ don min na n'i ko i b'a bila kɔnɔ i bɛ sɛbɛnden in ye i b'a dɔn ka fɔ sɛbɛnden y'a ka baara kɛ bisimila sɛbɛnden ne y'a fɔ i ɲɛna sɛbɛnden in saraka de bɔra fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ta ka na n'a ye ka n'a di badenw ni sinjiw ni jɛɲɔgɔn ni kanumɔgɔw ma ka n'a di e yaya ma i k'a kɛ ka mɔgɔw lahinɛ bisimila anw ta bɛ anw kun n'i ma ɲuman ye fɛn min na i tɛ se ka taga di mɔgɔ mɔgɔ t'i miiri ka fɛn fɔ ko ye mɔgɔ bɛ fɛn lajɛ k'a kɛ de n'i y'a kɛ i bɛ sɔrɔ k'a taga di i baden ni sinjiw ma fɛn caman bɛ yan a bɛ na ala kama a bɛ na mɔgɔw kama n'o tɛ a fɛn ninnu a sɔrɔ man di a labɔ man di sɔrɔ man di bɛɛ b'i bugɔ a kan walasa k'i ka denbaya labalo walasa k'i ka sɔrɔ kɛ Mɛ e yaya ni arajo ni aw de bɛ fɛn caman mɔgɔ bɛ k'a labɔ bisimila ni mɔgɔw bɛ a bɛ ka kɛ mɔgɔ bɛɛ bolo fɛn ye ɔ an fana b'a di ni barika ye bunadamaden min y'a ta i b'a jɔyɔrɔ ye ka fɔ ko a bɛ filanfilan na o tɛ dɛ i bɛ a ye de ye Ala ko ye tiɲɛ ye i b'a ye ni ala sɔnna a ma alihamdulila an b'i fo kosɛbɛ halisa laturu an b'a kɔnɔ laturu la u b'a fɔ ko laban ma ko musa musa fila fila fila fila Musa laturu kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que caman bɛ jama ɲini ni musa de jama ɲinina de don sa fɛn min don sa ou bien turabu la universel de ye musa ye sa aw turabudalaw de b'o dɔn dan ne ko aa ne kɔni ne ka min ka ca la dɔɔnin o ye jama ye sunsun jamatigi kelen tɛ dɛ yiri o yiri n'a dusulen don ɲɔgɔn kan k'a jɔsɔ ɲɔgɔn kan k'a farafaralen don ɲɔgɔn kan ne b'o yiriw bulu fara ɲɔgɔn kan ka musa ɲini ne bɛ musa sɛbɛn a yiri ninnu kɛrɛfɛ sɛbɛnni tɛ wajibi ye ne bɛn'a bila a tomi naani ka don ka yiri ninnu bulu bɔ Ne bɛ worojɛ seegin ɲini n kɛrɛfɛ ni ne nana so ne bɛ musa sɛbɛn mɛ ne ka musa o sɛbɛncogo ne karamɔgɔ ye n kalan min na n'i b'a sɛbɛn i b'i ninakili minɛ dɔɔnin k'a sɛbɛn Dɔnku ne bɛ musa sɛbɛn o la bisimila kɛmɛ seegin ani bi seegin ni seegin dɔ in t'a la dɛ o t'a la ne tɛ o ma fɔ n ɲɛna n karamɔgɔ y'i kalan min na i bɛ taa baara kɛ n'o de bisimila dɔnku n'o kɛra i bɛ nasi in tila fitinin dɔ bɛ yen i b'o kɛ finikisɛ la tɔ dɔ min filɛ nin a tigi bɛ o kɛ ka jiri nin tobi a b'i ko o la a ka butigi walima a ka plasi bɛ yɔrɔ min walima a ka du bɛ yɔrɔ min sira min bɛ bɔ o yɔrɔ fɛ a bɛ finikisɛ in seri ka na n'a ye a ka du fan fɛ a ka ca ala fɛ a jama ko kɔni ne kɔni b'a kɛli minnu kɛ ne bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ a la i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ min na i ka di baden ni sinjiw ye alihamudulilahi o b'a jira k'a fɔ musa nafa ka bon jalo nɛgɛ kaɲa fila o sera an fɛ kumaso kɔnɔ n'o ye deux heures du matin k'an to jamukan dumanba in na k'an to turabu kɛnɛ la o la nasi caman b'an bolo sini ka fara e ka sɛbɛnden ninnu kan ni ala sɔnna ka fara du dɛmɛ kan n'o ye gakuru saba ye sini sɔgɔma mɔgɔw b'a bɛɛ sɔrɔ o la an tɛna a bila ka janya tuguni an ka kuma segin i ma nɛgɛ kaɲa fila n'o ye deux heures ye n'o sera ka kɛnɛ to maa wɛrɛw bolo ni ala sɔnna sali la foli b'i bolo bi ni ko an bɛ foli kɛ mali donso bɛɛ lajɛlen na donsoba n'a den bari mɔgɔw b'a faamuya o sira de fɛ donsobaw ani donsodenw ko don ɛɛ ya ne yɛrɛ tun hakili la i bɛna ne ɲininka i kɔmi i ma n ɲininka nka n kɔnɔma kɔni tɛna segin so bisimila Mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ wula kɔnɔ n'i b'a fɛ ka dajɛ fa dajɛ min ye sogow la sarama ye dajɛ faga kirisi filɛ nin ye ka di donsow ma donso ka sɔrɔ ka foli da u kan ni ala sɔnna ni ala taara jɛ ye Ni mɔgɔ o mɔgɔ yiri dɔ bɛ yen dɔw k'a ma ko fiyefiye dɔw k'a ma ko fiye min bɛ bɔ dugu la wa piye min bɛ bɔ dugu la o ko tɛ o ko tɛ nin ye yiri ye dɔw ko fiyefiye dɔw ko fiye mɛ ni n ma fili sara yɔrɔ ka Ɛɛ fakɔli maana la a b'a fɔ ko fakɔli nana ka na ni kulun ye ka na kulun juru siri fiye ju la o fiye in ko don ji tɛmɛ sira ani ji bɔra yɔrɔ min na ka tɛmɛ jiri de bɛ kɛ yen nɔ fi a tɔgɔ ko fiye dɔw b'a wele fiyefiye dɔw b'a wele ko npiye mɛ jiri de don mɛ ani npiye min bɛ bɔ dugu la a n'o tɛ kelen ye Mɛ ni mɔgɔ min bɛ kungo matarafa kungo matarafabaga bɛɛ bɛ yiri in dɔn ayiwa u b'a fɔ dɔw ma ko n purre fana n'o fana tɛ fana bɛ den fa den bɛ kɛ zoni o tɛ n tɛ o fana tɛ yiri nin tɔgɔ de ko fiye dɔw ko fiyefiye ɔ o yiri in de sa i bɛ marifa ta mɛ i tɛ kisɛ k'a kɔnɔ n'i ye yiri in ye i bɛ marifa sigi tugu na k'a ɲɛsin yiri in ma i b'a fɔ tu bisimila ye tu bisimila tu bisimila ye sanfɛ ɲagasa duguma ɲagasa sokɔnɔfɛnw y'a ɲini olu m'a ye kungokɔnɔfɛnw y'a ɲini olu m'a ye sokɔnɔfɛn min y'a ye o kɛra sɛ ye bisimila ne fa ye ne ci ko ne ka taa sokɛ san ko ne ka na n'a ye ne taara sokɛ san ko ne ka na n'a ku kɛnɛ ye ne nana n'a ku kɛnɛ ye ne ko ala ne ko a kira a jiri ye fiye in de dɔw ko fiyefiye dɔnku n'i sera yen i bɛ ka kilisi in kalan n'i sera jiri ma dɔrɔn i bɛ marifa ca tan o b'a sɔrɔ i tun y'a kala yɛlɛ i b'a ca ta i bɛ sɔrɔ ka fura in tigɛ n'a i bɛna ka n'a don daga la k'a tobi n'i y'i ko a la ka marifa fana kɔnɔ ko a la i b'a kun jigin dɔrɔn i bɛ dajɛ si i ka filen kɔnɔ a kana na se k' la fiyewu donsoba I bɛ dajɛ si ye i ka filen kɔnɔ ni dan n'i bɔra o la sa a ka ca ala fɛ i n'a bɛ bɛn bisimila mɛ i bɛ taa bila dajɛw bo kɛnɛ na i kana maga bo la dɛ n'o tɛ i ka kan ka waati min kɛ k'a sɔrɔ yani k'a gosi Dɔ bɛ fara o janya kan n'i sera a bo ma i ka tɛmɛ o la i kana maga a la bisimila k'i bolo kana maga a la fiyewu parce que o bolo kelen min bɛ ka sɔrɔ a ma kantigɛ n tɛ i kɔni b'a faga minɛ a don kelen bɛ i b'a faga i y'a faamumu n ka foli bɛ mali donso bɛɛ lajɛlen ko dan ko foli bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni dɔnbaga bɛɛ lajɛlen dɔnbaga ma bɔ dɔnbaga la abada Ɛɛ an filɛ mali min kɔnɔ ala k'a suma amiina ala ka mali bɔ a jugu amiina a sokɔnɔ jugu n'a kɛnɛma jugu ala ka mali bɔ a bɛɛ lajɛlen bolo amiina ala ka mali nin diya amiina amiina kɔntɔrɔn ni sanɛ k'o kɛ dankun k'o kɛ salalayi rasulu sa ba ani ko ne taa ni tun ye karamɔgɔjɛ